ihe a na-akpọ ube bekee ụfọdụ anyị ma ihe ọ wụ ụfọdụ amakwana ihe anyị na-ahụ ya n'ahịa na-eche ma ube ahụ enwere ebe ọzọ o si bịa ala igbo nwere ọtụtụ ihe oriri eji mara ha enwere ube bekee nwekwa ube gịnị ube ndị igbo nke a na-adị nwa obere nwa obere nwegasị ube dị iche iche a na-akpọ pears ọ dị n'ụdị iche iche mana nke anyị kpa n'aka bụ gịnị ube bekee a na-ayọta otu a ka ịma ma ọ kakwara aka kedu ka esi eme ube bekee ọ bụrụ na mbụ ube bekee mịa be gị to- tochaa mịa eche iwe ya arịgoro ya elu ịyọ ya ndị ọla dara ama na gịnị ha akaala ọdịda maka inwe ike ịga ịghọrọ ya ghọọ ndị na-eme gịnị na-akaha. kedu gịnị na gịnị ka eji eriri ya bụ ube bekee eji ya eri rice ka a na-akpọ osikapa eji ya ata bread ka a na-akpọ achịcha

ube bekee a iweta ya ọ sacha iweta ya were mmanụ ya tee n'ahụ ụfọdụ ndị na-ego ahụ ịzụ mmanụ gịnị ha na-ete ha na-eji gịnị nke a wee gịnị mere ude a na-etekwa ya n'isi isi onye ahụ abịa gịnị na-eto ogologo a na-ejikwa gịnị ube bekee aha itecha ya n'isi gịnị isi onye a gịnị tosapụta a na-ewerekwa azụ ya were sie ya ṅụọ maka ndị na-enwe ịba na ọtụtụ ọrịa dị iche iche ịba ọcha na ịba ojii mhm. a na-esi ya esi na-aṅụ enweghị ihe ọ bụla a na-atụfu a na-ewere mkpụrụ ube bekee ịracha ya wepụta mkpụrụ ya ahụ gburie sie ya sikwaa ya esi na-aṅụ ya otu esi aṅụ gịnị dịka tea lipton ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa ndị a na-amaghị aha ya ụmụ ihe niile dị iche iche na-adịghị mma n'ime ahụ ọ na-ewepụ ha enweghị ihe ọ bụla a na-atụfu gịnị n'ube bekee akwụkwọ ya esie ya esie a na-eji ya agwọ gịnị ọrịa dị iche iche ọrịa shuga ọrịa obi mmapụ malaria ịba ọchara anya ịba odo na ịba ọcha ịba niile dị iche iche ọ na-asa ahụ mkpemọkụ ọ na-achakasị ya ma ụmụ nwoke ndị nke na-enwe ihe a na-akpọ prostate a na-akpọ ọchịchị ọchị mmamịrị ha na-esi ya na-aṅụ ọ gịnị ọ na-agbari ya ha na-agbarikwe fibroid nke na-anọ n'ahụ ụmụ nwaanyị mana eziokwu ndị na-anaghị agapụnwu mkpochi enwere ndị na-anọ abalị atọ na anọ tupu ha aga mkpochi i sie mkpụrụ ya egburisi egburisi ọ ga-eme gị gị na-agapụ mkpochi kwa ụbọchị maka anyị kwesịrị na-aga mkpochi ka a na-akpọ toilet anyị gara ugboro abụọ na atọ n'otu ụbọchị ọ ga-enye aka gịnị ya na-aga ma ndị nje dị iche iche nọ n'afọ ha na-aṅụ ya gịnị ha ga na-anyụsị ya onwe gị na-anyụ mmamịrị ahụ ị na-eleru ya anya ị ga-ahụ otu o si acha ụfọdụ ihe na-esi n'ime ya gịnị na-apụ a na-arachakwa ube bekee ahụ otu a ọ na-eme ka ahụ dị mma ọ na-eme ndị ahụ ha na-akpọ nkụ nwe ndị ọ ga-enye ha ahụ ha ahịa akịkịrịrịrị ka ụgụrụ mgbe ị na-ara ube bekee mmanụ dị n'ime ya na-emekwa ahụ onye ya na-eme gịnị feri feri nwaanyị dị ime na-arakwa ya maka ọ na-edozi gịnị nwa e bu n'afọ na-enye aka gịnị mgbe ọ ga-amụ nwa nwa adị ka nwa gịnị e tere ude nsọ ya apụta gbanụ mbọ na-eri ihe ndị unu eleghara ya anya ọ na-agwọ ọrịa dị iche iche ma ọrịa ulcer na ọrịa ọtụtụ ndị ada ama aha ya ma ọ bụrụ na ị na-aracha ube bekee ụfọdụ ọrịa dịrị n'ime gị gịnị ga-esi na nsị na mamịrị na-apụ ezi biko gbalịanụ n'agbanyeghị otu o si dị na-ararị gịnị ube bekee